Landirani pano pa Lahiri K TV tabweratu ndi nkhani yonse ya Annabel Mtalimanja and takhalani pompo kuti mumve kuti Amalawi akuwayankha zotani gawo la zisankho. Pangani like, subscribe komanso share video yathuyi. Uh, makina amenewa a EMD kodi mukugwiritsa ntchito motani? Mwina mutangotitambasulira kuti kodi uh, kufikira pano Ntchito yokonzekera chisankho cha pa 16 September pogwiritsa ntchito makina amenewa, anthu akufuna atadziwa kuti kodi makina amenewa ndi makina anji komanso mukuwagwiritsa ntchito motani. Zikomo kwambiri. Choyamba mungondilora ndingokumbutsira kuti pakadali pano tili mkati mwa kutsimikizira. mayina pa kaundula wa voti. Mukakumbukira tinagwira ntchito ya kalembera komanso anthu anasamutsira ma oo ponyer malo awo oponyera voti. Pakadali pano tili mkati motsimikizira mayina m'kaundula wa voti. Ntchito imeneyi ikutheka pawiri. Choyamba tinali ndi gawo loyamba limene layenda kuchoka pa 13 kufika pa 15 ndikuti tatseka dzuloli, phase 1. Phase 2 iyamba pa 21 kufika pa 23 May ndipo tikhala tili ku Kasungu, ku Nkhata-bay, ku Rumphi, ku Likoma, Kasungu Municipality, Mchinji, Ntcheu, Zomba, Zomba city, Blantyre, Blantyre city, Thyolo komanso Luchenza. Komanso takonza njira yapadera yodzera mu sms munthu akhoza kutsindikiza star 2509 hash ndiye kuti afunsidwa kuti asankhe chilankhulo chichewa kapena chizungu akasankha chilankhulo afunsidwa kuti atsindikize nambala ya unzika kapena nambala imene ili pa chiphaso chovotera, nambala ija yayitali yoyamba ndi G, ndiye kuti akayika nambala imodzi mwa zimenezi ndiye kuti mbiri yawo ituluka. Zikakhala kuti zonse zili bwinobwino ndiye kuti atsimikizira. Akatero ndiye kuti basi iwowo Ntchito yotsimikizira yatheka. Koma kutakhala kuti pali vuto, mwina center yatuluka kuti yosemphana, mwina chaka chakubadwa chatuluka mosemphana, ndiye kuti tipemphe anthu amenewa ngati ali mu gawo lachiwiri, ndiye kuti tikatsegula ma center pa 21, apite akafotokozere, ineyo pali vuto lakuti. Mundithandiza motani? Kuti akawathandizira. Awo wa gawo lachitatu imene idzakhala pa 21 pa 29 kufika pa 31 ndiye kuti adzapita tifotokozera kutsogoloko koma ndibwerere tsopano ku funso lanu munafunsa kuti kodi makina amene atchukawa tikugwiritsa ntchito zotani ndipo paliponse ah, koma choyamba ndifotokozere kuti makina amenewa Funso likhale kuti kodi ndi koyamba MEC kugwiritsa ntchito makina? Tiyambire pamenepo. Aka si koyamba MEC kugwiritsa ntchito makina. Kwa iwo amene anatengako gawo zisankho zapita, timagwiritsanso makina timanena kuti Biometric Voter Registration Kit. Makina amenewa timabwereka ku NRB. Anali aakulu ndithu amakhala ngati ka sutukesi kwa iwo amene amapanga folo. Ndiye tangosuntha ndikubwera ku makina amene ali atsopano. Ikanakhala foni, tinene kuti munthu anali ndi, amene anagwiritsako Nokia, kamakhala ngati ka brick ndithu. Chabwino. Tsopano pano tasuntha tapita ku Samsung, ka Yo- slim choncho ndithu. yopapasa. Ehe, Chabwino. mwina ka smartphone choncho kuti advanced technology eti Chabwino. that is what has happened Mhm. koma nde munafunsa kuti kodi makina amenewawa ntchito yake tikugwira motani ndifotokoze kuti Mm. makina amenewawa choyambirira anapangidwa they were customized tinachita kunena kuti tikufuna makina oti agwire ntchito iyi ndi ndi ndipapasanso pamenepo kutsogolo tikamakamba za procurement ndiyankhe funso lanu tsopano choyamba tagwiritsira ntchito tinapanga kalembera wongoyesezera, pilot voter registration, chifukwa kuti makinawa anali oti tangogula kumene ndiye tinanena kuti ah, tiyesezere tione kuti agwira ntchito bwanji. Motani? Tinali m'makhonsolo a a 8 kozizira kotentha koti mwina network ikuvutirako pang'ono hard to reach areas kuti tione kuti kodi makinawa agwira ntchito motani titamaliza kalembera woyesezera kuona kuti ah, zonse zili bwinobwino mavuto amene analipo takhonza tinasuntha tsopano ndi amene tagwiritsira kalembera tikamanena kuti tachita voter registration kapena kalembera talembetsa anthu 7.2 million talembetsera makina ati makina amene aja kwa iwo amene analembetsa ndikufika ndithu ku center kwathu anaona kamakina kake ndi kakang'ono ena pokamba iyayi chimachine ngati china chake chachikulu mm, mm. koma makina ndi amene anthu anakalembetsera aja ndipo ndithokoze kuti even azitsogoleri azipani amene anapita ndithu kukalembetsera makina omwe aja ndithu tinaona a state president anakalembetsa makina ndi omwewo former president Uh, Joyce Banda anakalembetsa makina ake ndi omwewo uh, former president Professor Mutharika Makina ake ndi omwewo ndithu a Dr Kabambe anakalembetsa ndithu ndi akuluakulu ambiri a zipani ena oti sindingathe kutchula poti achuluka. Onsewo analembetsa, kamakina kake n'komwe kaja ndithu. Inuyonso paja mudakalembetsanso? Inenso ndinakalembetsa Chabwino. komanso ndinasamutsa malo anga oponyera voti komanso ndatsimikizira ndithu Chabwino. zonse. Makina ake ndi atiwo? Ndi amenewa. Kupitirira pamenepo tinachita ntchito yosamutsira malo oponyera voti, voter transfers. Makina amene tagwiritsira ndi omwewo ndithu komanso tikunena pano tikuchita ntchito ya voter inspections kutsimikizira malo a oponyera voti. Ndisanafike ku ntchito yotsimikizirayi tatulutsa kaundula amene mwina ngati munaonera timapereka kwa anzathu a zipani pa 12 May. Ndiye kuti kaundula uja atachitika choncho kudzera m'makina amenewa tapanga print the voters register okay. Imene tikunena pano ku phase 1 tinayika kope pa center iliyonse kaundula wa pa center po mm -hmm. komanso anzathu azipani panopa tili ndi zipani zopangidwa register 23 ndekuti zipani zonse zija tinazipatsa ndithu kope chifukwa choti voters register ndi chinthu chachikulu sitinathe kuti tiwaprintire physical one koma tinawapatsa an electronic one kuti akafatse nayo ndithu achite kauniuni aone kuti kodi zonse zatuluka bwinobwino tagwiritsa ntchito makina omwewo komanso anthu amene akupita ku masenta tikugwiritsanso ntchito makina omwewo tikamapitanso ku candidate nomination imene titayambe mmasiku akubwerawa anthu kusankha kuti akayimire ndi ndani tigwiritsanso ntchito makina omwewo tikamapitanso kuchitsogolo kuti results management tizagwiritsanso pena ndi pena makina omwewo Omwewo. ndifu mwina nditsekeze pamenepo ndifunso mwina ndifusalo Oh, zina chabwino. zatifotokoza kusogolo chabwino a Mwafulirwa mwina mumafuna muonjezere lisanabwere konda likonzekeranso lina lu tibwere kwa ife Ah, sikuwonjeza kwenikweni koma mwina nkhani imene anakhudzako atcheya ya pilot ambiri amafunsa kuti nchifukwa chani timapanga pilot chisankho samachipanga pilot timapanga pilot tekinoloji kuyeserera tekinoloji imene tagula ena nkumanena kuti sizinachitikepo mbuyomu sizoona mmene nrb imayamba kalembera wa mdziko muno sinangofikira kugula makina onse aja ndikuyamba dziko lonse. Anayambirira anthu 5000 and anthu amene anawasankha nkuwaitana anthu kuti tiyeni tikakuyesereni tikufuna kulemba anthu mkaundula. Nde mmene tima Kutenga makina a ku nrb kuti tiwagwiritse ntchito pa kalembera wa voti inali okuti makina aja technology imene ija has already been piloted, piloted ayiyesera komanso nrb yayigwiritsa yomweyo ah, pa ntchito yolemba anthu mkaundula wa unzika imene timakatenga ife inali yokuti technology ija yatsimikizirika kale kuti ikugwira ntchito Chabwino. pamene apa timayamba ndi makina atsopano so in any way imayenera kukhalapo pilot yeah. ndiloleni ndingoyikapo mau pang'ono Chabwino. paja timafunso tikumabweranso kuti kodi anthu amene munalemba mkaundula woyesezera ali kuti anthu amene aja choyambirira analipo about 8175 basi dziko lonseli anthu amene aja mayina awo sanalowe mkaundula uyuyu Kaundula wa pailoti anali payekha ndipo kwa iwo amene anatenga nawo gawo sitimawapatsa voter registration certificate timawafotokozera kuti mwabwera kungoyesezera sitikupatsani chiphaso chilichonse timasunga ifeyo komanso nambala yake imayamba ndi P. kusonyeza kuti pilot anthu amene alembetsa mkaundula wa chisankho chikubwerachi nambala ikuyamba ndi G kuthandauza general election komanso mwina ena nkumafunsa kuti "Eh, manambala amenewo ali kutiko manambala amenewo tinayika pambali sanalowe mkaundula koma kwa iwo Amene akufuna kuchitira umboni apite pa website pathu akapeza ndithu kuti tinaika data pambali ya pilot voter registration mwa umboni imene kuti anthu aziona. sikugwirizana ndi ntchito imene Ayi, mukugwira pakali pano. sindizosiyana monga Chabwino. tafotokozera kunali kungoyesezera kuti kodi makinawa agwira ntchito moyenerera Mhm. koma chifukwa chokuti Data iwoneke kuti yayenda bwanji tinayika pambali ndipo mwa umboni ili pa website aliyese akhoza kuwona kuti data iyi ndi ya pilot manambala ake akuyamba ndi P ku ku ku kaundula kwathu kwa panopayi tikuyamba ndi ma nambala ma G. Chabwino. Zikomo. Nde Mr Mufulirwa timamva tcheya akufotokoza apa kuti ah, sikuti nkoyamba kugwiritsa ntchito makina ah, pa chisankho. Mbuyomu Dziko lino lagwiritsaponso ntchito makina amene bungwe la nrb limagwiritsa ntchito. Mwina funso nkumati nchifukwa chiyani bungwe loyendetsa zisankho linaganiza zosintha makina amenewo kuti lipeze awa atsopanowa? Zikomo kwambiri. Chachikulu chinali chokuti mavuto amene anayamba kuoneka ndi ma BVR akeyi, cholinga choti ndifotokoze nchokuti, EMD, Election Management Device, I think akumationesera mchithunzimo ndi yocheperapo but efficient ili ndi memory yayikulu mmene anapereka chitsanzo cha atcheya chija ndi chakuti munali ndi foni yakale

sukagulanso S2 yomwe ija uyenera kugula imene ili latest technology on the market Ah, one kunali kuti makina amene tinagwirisa aja obwereka ku NRB anali oti atopa Ah, zimakhala zovuta kuwagwiritsa ntchito ndipo zina- sizinakatheka kuti tiagwiritse ntchito pa kalembera wa dziko lonse chifukwa chakuti Amene aja anali ndi ngati laptop mkati. Ma battery amene aja anali atopa. Ambiri a iwo amafunika kuti azikhala pa magesi, ndiye kuti ngati mukugwira ntchito ku midzi, muyenera kuonetsetsa kuti mwapititsa ma genset, ndipo genset ikulira nthawi yonse. Komanso ndi ma functionalities amene timafuna. kunakhala kuti imene ija inali technology yakale ndiye tikagule technology yatsopano ndiye muona kuti mmene tinagulira ma EMD ndikukagwiritsa ntchito mkalembera palibe pano tikunena poyera anapita pa center kukalembetsa mkaundula wa voti ndikuuzidwa kuti ah mukabwerenso nthawi ina panopa palibepo magesi ndipo EMD yatha moto mm. Siita moto ya. That thing when charged could work all day. Mukapanga plus power bank imakhala kuti muli ndi masiku awiri covered. Mm, mm. Nchifukwa chake muona kuti kalembera amene tinali nayo aliyense amene anafika ali ndi umboni kufika pa station yolembedwa mkaundula wa voti palibe amabwezedwa chifukwa chinthu chija chimakhala ndi mphamvu power all day. Uh, mwina ndabwereka ndi simple English yake sikumabe ndi chilungamo chake Ah, tinakakhala kuti tinatenga ma BVRK kuti tikalembetse Ah, kunena mosabisa ndi mmene analili zinakakhala zovuta kwambiri kuti nthawi ina iliyonse tikhale tikulembetsa anthu mkaundula wa voti mwachitsanzo Mukumbukira kuti mmene timakalembetsa mkaundula wa voti kunali koti anthu akudandaula kuti mafuta mdziko muno akuvuta koma muona kuti mma centre mwathu amakhalabe akutani akugwira ntchito chifukwa chakuti aah munthu uja ayi ma makina aja tikawapanga charge akugwira ntchito tsiku lonse ndiye ngakhale timafunikirabe fuel koma fuel ija imakhala kuti mwinake mafunidwe ake amakhala oti tikatchajire chigwire ntchito osati kuti to be running all day china speed ndi processing aah timafuna makina oti atithandizire pojambula anthu ajambule quality pictures komanso akamapanga capture ma fingerprints apange capture high quality fingerprints, kuti tikamakati munthu akusimikizira mkaundula wa voti ndi chala chake zisamakakhale zovutirapo kwambiri. Aaa muonanso kuti makina anali ofulumiza kwambiri kuti polemba munthu aaa munthu samapyolera 2 minutes kuti timpange process. Aaa mwina kumayambiriro kwa kulemba anthu mkaundula wa voti zikhoza kumakhala kuti amafika 3 minutes koma imakhala kuti learning curve. Pamene anapezeka kuti anthu aja aaa akhala ngati ajaira process ija imayenda bwino bwino and munaona kuti kuma centers kwathu kunalibe mizere itali itali Yeah. nchabwino now nkhani ya ah, kuti kufikira pano kodi ah, makina amenewa agwira ntchito yotani komanso tiyembekezere kuti agwira ntchito yotani kupita chitsogolo chifukwa 16 september sikale Koma Chair mumayamba kufotokoza nthawi ija kuti aah makina amenewa tagwiritsa kale ntchito magawo akuti akuti mwina mongofuna kutsindika amalawi pano akutimvera aah komanso chitsogolo tiyembekezere kuti makina amenewa EMD agwira ntchito yotani? Zikomo kwambiri. Pamene tikupita kuchitsogolo monga ndinafotokozerera muja kuti tachita ntchito za. kalembera. Pano tikutsimikizira mayina. Tikamaliza kutsimikizira ndiye kuti titsindikiza kaundula womaliza kapena ndinene kuti the final voters register imene titazagwiritsire ntchito pa tsiku loponyera voti pa 16. Ndiye kuti. Makina amenewa atithandizira kuti atitulutsire kaundula womaliza. Komanso tikachoka pamenepo ndiye kuti tilowa ku ndime ya ma nominations kuti ma candidate amene akufuna kuti apikisane nawo afika kuti azipange present okha. Tigwiritsa ntchito makina omwewa. kuti tipange ntchito imeneyo kuti tithandizire kuti process yathu ikhalenso ya efficient. Tikamapita kutsogolokonso tizagwiritsa ntchito pa results management. Pa results management pa ndingoti tikazafika nthawi imeneyo tizabwera ndithu kuzafotokozera kuti tsatane tsatane wake azayenda motere monga takhala tikuchitira. ndime zinazinso Mhm. ndithu nanga pa tsiku lovota mudzagwiritsa ntchito makina omwewa ayi zikomo kwambiri chifukwa cha funso limenelo chifukwa chokuti pakumakhala ngati palinso kachisokonezo koma mwina ndifotokoze motsindika ndithu sitikuvotera makina ku malawi kunoko sitinafike ndondomeko zathu kuti tikuvotera pa makina kuvota tikavotera pa ballot paper tikalandira ma nominations wa tikadziwa kuti ma candidate athu ndi awa ndiye kuti tifika mu ndime yotsindikiza ma ballot paper muja tichitikira muja ndithu ndiye kuti pakakhala nkhope ya a Mtambalika mwachitsanzo eti mwa a Mtambalika komanso simbo yawo pamenepo ndi pochonga kapena podinda paja zimenezi ndi zimene titadzagwiritse ntchito kuponyera voti ndiloleni musanafunse koma ndingomalizitse mwinanso funso limakhala ena akunena kuti tikawerengera Yeah. makina ndiponso ndinamva pena pempho kuti muwauze a MEC kuti tisakavotere makina komanso tisakawerengere makina Mhm. ndimafuna ndiyankhe kuti nkhawa imeneyo sikuyenera kukhalapo ndipo Ndikanakonda kuti amene akhala akuwapatsa information imeneyiyi akanakapanga report kumene amayenera kupanga report ife takhala tikunena ndithu koma tibwerezabe. Kuvota tikavotera pa chipepala pa center pathu ndiye kuti munthu akakafika akafika ndithu akadzidziwitsa identification akafika pena akapatsidwa ballot paper ya president, ballot paper ya phungu wa nyumba ya malamulo. ballot paper ya khansala akakapanga zimene zija akapita mu booth monga tichitira poti voti ndi ya chinsinsi voti ndi ya mumtima akakalowa mu booth muja akachita monga tichitira muja kusankha amene akufunira kenako ndikuika m'ballot box tikakatseka kuti tamaliza kuponya voti ndiye kuti pa sentapo ma monitor, ma observer akuonerera ndiye kuti ma officers athu akagwira ntchito monga tichitira, kuwerenga ma ballot paper pamenepo. Ma ballot paper amene sanagwire ntchito ndi ati? Ndi awa, kuika mu envelopu, kupanga label, kupanga seal. Aliyense akuona. Ma voti amene ali owonongeka ndi ati? Kuika pambali apo. kuika m'envilopu, kupanga seal bwinobwino, kenako ndikuyamba kuwerenga mavoti. A Mtambalika, mwakuti. A Mwafulirwa, mwakuti. A Banda, mwakuti. Aliyense akuona. Akamaliza kuwerengera, tamvana bwinobwino, manambala ndi omwewa, ee, ndiye kuti akaika pa result sheet muja monga tichitira muja. Akakamaliza kuti zonse ndi zimenezo ndiye kuti monitor aliyense akasainira. Akakamaliza tikamata pakhoma monga tichitira muja. Chabwino. Kuwerenga ndinene kuti ndi pamanja mwachidule eti mwina ndafotokoza motere motere koma Mm. kuwerenga ndi pamanja. Pamanja, yes, Chonde Amalawi dekhani. Sitikukavotera makina, sitikukawerengera makina zonse ndi pamanja Mhm. ndithudi chabwino ndifuna ndiwonjezere tawonjezera a Chair anena kuti akatha kuwerengera monita wina aliyense akasayinira zoona ndipo akatha kusayinira aliyense akalandira kope ya certificate iyo osati ya certificate koma ya ma results a pa senta imeneyo Ah, china chimene ndimafuna ndiphatikizirepo pa nkhani ya makavotedwe Penapake pene tikupita ku chisankho, Malawi Electoral Commission palibe chimene ikubisa. Tinalengeza kale kuti tapeza kampani yakuti yakuti ya ku Dubai, Al Ghurair, imene yakhala kutipulintira ma ballot paper m'mbuyomu kuti ndi imenenso ipulinte ma ballot paper a pa chisankho cha pa 16 September kapenanso chimene tingadzakhale nacho cha chibwereza cha pulezidenti. Ndiye ngati tapeza kale kampani yopulinta ma ballot paper, Wina sangayembekezerenso kuti tingakhale ndi ndondomeko yoti anthu asakavotere ballot paper azikavotera pa machine. Zikanakhala zoti nzovotera pa machine sipakanafunikanso kuti munthu akatani tikapeze kampani yoprinta ma ballot paper. Musanapite funsolo chairman ndimafuna ndingopezerapo mpata Pa nkhani ya register ija chifukwa atcheya anafotokoza kuti ah, tinawapasa azipani voters register ah, voters register imene monga ananenera tinapereka ya digital ndizovuta kwambiri kuti tiprinte hard copy komanso mukayang'ana ntchito imene tikufuna kuti azipani akagwire kwambiri ingafunike ndi kukhala nayo digital uh, voter registration imeneyo yaperekedwa one chifukwa chakuti chalamulo a tagawira ma copies onse zipani zonse 23 kaya awa akupikisana nawo kapena ayi Ah, chachiwiri chimene aperekedwa ndi digital ndiyo kuti nawonso akakhala pansi akayisanthule ikakhala ya digital ndi zophweka kufufuza kuti ndikukayikira kuti Sangwani Mwafulirwa analembetsa kawiri ndiye akapanga search mu register muja Sangwani Mwafulirwa a Sangwani ali mmenemo akaoneka so akatha kuona kuti ah uyuyu ndi Sangwani koma uyu wamkazi uyu wamwamuna koma akandiona ine kuti ndatuluka nkhope ziwiri ndimene angathe kumakhala kuti ndi umboni oti mu voters register muja muli ma duplicate Ah, panali nkhani yokuti anthu ena analembetsa ana chanchani akhoza kukapanganso search mmenemomo akatsimikizire ngati ana aja alimo kapena ayi ngati ali ndi umboni woti munthu wina analembetsa koma samayenera kulembetsa. Akapanga search bwinobwino ndikuona kuti ah, kodi munthu amene timamkayikira uja alimodi kapena ayi. China choti mudziwe nchakuti voters register imene tapereka ikuonetsa maina a anthu ikuonetsa nkhope so akamasaka si maina okha amene akutuluka zithuzizo zili momo ndiyeno akamakaona pa Sangwani akaona a uyudi ndi yemweyo uyudi ndi yemweyo akutuluka zithuzi ziwiri bwanji zosavuta kusankha a chinanso nchokuti muli ma voter certificate number momo a akayang'ana pa page ina iliyonse pakumakhala ndi summary yomaonetsa kuti pa center imeneyo analembetsa anthu angati kenako kumapita kumapeza boma kumaonetsa kuti boma limeneli analembetsa anthu angati ma statistics amene ali mmenemomowo Akhozanso kumakakhala pansi ndikumakafanizira ndi zimene ma monitors awo anatenga kuti ngati pangakhale kusemphana nde azibwera kuno kuti mec taonani pa centre iyi polembetsa panali anthu 1400 pano pakupezeka anthu 1800, 400 achokera kuti? Tikuziwa kuti kumakhala ma transfer so voters register imene tinapeleka imaonesa anthu amene abweramo. pa centre imeneyo cholinga chokuti zonse zikhale bwino bwino ndiye tikuyembekezera kuti mmene tapatsiramu azipani atenga chidwi ah, kufufuza mu register mo ngati kuli ma issues tikambirane pano tithane nawo tisanapite kusogolo kupitira ndi ndondomeko ya chisankho nthawi idakalipo Ah, chabwino yayi mongokumbutsana kuti ndi program apadera imene ndithu ah, akuluakulu kuchokera ku bungwe la malawi electoral commission motsogozedwa ndithu ndi wapampando wa bungwe limeneli Justice Anabel Mtalimanja komanso mneneri wa bungwe limeneli a Sangwani Mwafulirwa akutambasula pano ndithu ntchito ya makina aja a Elections Management Devices kapena kuti EMD ndipo muli ndi mwayi kuti mutha kutenga nawo gawo

komanso mukuonera ndithu kanema wathu wa zodiak komanso zodiak online nkhani yake imene tikukambirana pano ndi imeneyo ndiye nambala ndi imeneyo titsegule malayini pano kuti timve nkutheka anthu ali ndi mafunso kaya ena afunsiratu amene ndimafuna ndikufunseni uh, zabwinobwino zero manayini atatu

ndi nkhani imene aliyense amafuna kuti aziitsatira bwinobwino nde muli pano kuti muyankhe ndithu nkhawa zimene Amalawi ali nazo. Mwaswera bwa? Taswera mwaswera bwanji? Ndaswera tikudziweni. Ine Jonas Mafek koma kwa Msundwe. Kwa Msundwe ku Lilongwe. Eh, ku Lilongwe. Chabwino tiyankhuleni wawo. ine ndimafuna ndidziwe kuti ambiri amakonda kulankhula kuti ayi mashini amene a Smartmatic ndi oti akudzathera kukhala ndi kuthekera kusokoneza zisankho ngati iwo a MEC amene ali pamenepopo ali ndi kuthekera kotani kuti anthu azikhala ndi kulimba mtima kuti akatuluke mwaunyinji kupita kokavota chabwino Ndathokoza zikomo kwambiri. zikomo zikomo zikomo Alright, funso limenelo ndithu lamveka Ah, timvenso ena kuti akuti bwanji 0 manayini atatu 566711 0 manayini atatu 566711 timvenso ena kuti kodi akuti bwanji mwaswera bwanji ndaswera bwana mwaswera bwanji ndaswera tikudziweni ine ndine john kathewera kuno kuchikwawa kwa ngabu chabwino tiyankhuleni akathewera ya ine ndi ndi funso ndi akuluakulu a MEC-wo chabwino funso langa lili ponena kuti ife nkhani tikuyitsata bwino kwambiri ndipo ndikukumvani iyayi amafotokoza kunena kuti mashini amene ankagwiritsa ntchito kalekale anali ndi mavuto onena kuti no mabatiri fiyole Mm. akufuna kuti abweretse mashini anyowani kodi ndalama zimene amagwiritsira ntchito mabatiriwo kapena fiyoleyo mmati ndi za ife aMalawi tingankanike tingakanike ndi chiyani kuti funsa ife aMalawi maganizo athu za mashiniwo kenako ifeyo tiwauze kuti "Ah, tilephera kugula fiyole tilephera kutchaja mabatiriwo ifeyo tikudabwa kuti kodi tsogolo lathu likhala lotani ife aMalawi Mhm. tsogolo lathu ndi labwino nanga akupanga okha ziganizo pa ndalamazo ndi za ife aMalawi eni ake Chabwino. ngati iwo ndalama zaku- akulandira akagula izi agula izi ndizathu misonkho yathu Mm. nanga ndichifukwa chani amamanga okha ziganizo Chabwino. Mwina asanakuyankheni, muli ndi nkhawa ndi makina atsopanowa? eko basi Nkhawa yanu chifukwa ndiyotani? makina atsopanowa Eh. asokoneza maiko atatu ku Afirika kuno amene apanga zisankho Mhm. ku Mozambiki anthu aphana kwambiri mozambiki chifukwa cha makina atsopano kodi akufuna a MEC kuti dziko lino lidzakhalenso ngati la Mozambiki Mhm. ndinawo nkhawa kwambiri makina amenewa zinthu zanyowani zimabwera ndi kulakwika kwake Chabwino, chabwino. Nda, Zikomo atsogoleri. ndathokoza kamba ka mafunso anu akuyankheni amenewo eti. Eh, ko andiyankhire mafunso amenewo atsogoleri. Iyayi tikuduleni mumvera wailesi kodi? Eh, ndikumvera wailesi. Eh, akuyankhani pa wailesi. Chabwino Zikomo, atsogoleri. zikomo. Chabwino mwina tisanathe mtunda titenge kaye mafunso awiri amenewo. Inde Chabwino. Ndakuonani mukugwedeza mitu apo kuti eya kukhala ngati mafunso akugwirani mtima. Ah, zikomo kwambiri a Jonas ku Sundwe komanso a Kathewera ku Mgabu mafunsowa akulunjika kofanana ndiye tiyankhira limodzi. Ndiyamba kenako Sangwani abwera. Funso ndiyambire lomalizirali la a Kathewera kuti kodi chifukwa chani sitinafunse amalawi chifukwa chani tagwiritsa ndalama zawo za misonkho kugula makina amenewa? zinthu zatsopano zimakhala zolozo zimabweretsa mafunso zimabweretsa osiyana siyana. mafunso Eh, ndiye mundilole kuti nditambasule ndithu nditengapo kanthawi koma zikufunika kuti tifotokoze kuti tikuchokera kuti chabwino choyamba tinafotokoza kudzera mwa a Sangwani kuti timagwiritsa ntchito makina a ku nrb tidapanga chisankho 2022 uh, tikamaliza chisankho kumakhala nthawi yo- 2020 chisa 2020 pepani mm. 2020 chitachitika chisankho chikatha chisankho kumakhala nthawi yowunguza kodi zayenda bwanji pamene tingakonze ndi pati Mhm. chinthu chimodzi chimene chimaunikidwa ndikagwiridwe ka makina monga anafotokozera kuti ndi okuti a- ma- ma- makina ena aja anali a 2015 anali kuti atopa ndiye mu Mu March wa 2022, Malawi Electoral Commission inapita ku South Africa kukaona kuti kodi anzathu amagwira ntchito motani. Ulendo umenewu unachitidwa sponsor ndi anzathu a ku UNDP. Izizi ndikunena kuti tione kuti bungwe la mec silimayenda lokha, limayenda ndithu ndi a ma stakeholders amene timagwira nawo. Mu June 2023. Commission inapanga resolution kuti aa makinawa atopa tipite ku makina ena. Ndimafuna kuti amalawi mukamamvetsera muzitsatiranso ma date wa kuti akuyenda bwanji. Ndiye popanga chisankho chimenechi anzathu azipani analipo kudzera mu bungwe la Centre for Multiparty Democracy imene imayimilira zipani zonse zimene zili mpalamenti ndipo iwowa anali nawo pa chi process imeneyi. Pofika mu June 2023 ndi pamene bungwe la mec limabweza ma ma kit aku nrb aja kuti aa izizi tathana nazo mu September 2023. Anzathu a CMD analipo komanso ma ICT experts analipo kuonelera kuti ntchito ikuyenda bwanji. Mu October 2023 mec inachita ulendo opita ku Zambia. kukaona kuti kodi anzathu amagwiritsa bwanji makina ulendo umenewuwu una, una ndalama zake zinachokeranso kwa anzathu aku UNDP chifukwa a- aku UNDP amathandizira za zisankho uh, ndi project imeneyo anzathu a CMD analipo pa ulendo umenewu panali amene anali a, a, pres- a, a chairperson a cmd nthawi imeneyo anali mr charles muhango akuchipani cha dpp a vice president a vice chairperson anali a dr elias chakwera a mcp omwe pano ndi chair wa wa cmd Yes. ehe iwowa ndi amene anayimirira zipani ndikupita nawo ku zambia kukaona kuti zimatheka bwanji komanso kunali a ex- executive director a CMD, amene nthawi imeneyo anali a Dr. Kizito Tenthani who is now the registrar of political parties. Ehe. Ndiye funso likabwera kuti kodi a MEC munangoziganizira nokha ndimafuna kuti nditsindike apapa kuti kuyambira koyambirira komwe ulendo umapitidwa ku Zambia kukaona kuti anzathu amagwira bwanji sitinayende tokha tinali limodzi ndi anthu amenewa komanso ndifike ku procurement koma ndingonena kaye process iyi eti mu december 2023 kampani ya smartmatic imene ya- inatikhonzera makinawa inabwera kuti izaonetsere kuti makina amagwira bwa- amagwira bwanji like a demonstration of the prototype cmd analiko ndipo amene anali a chairperson nthawi imeneyo anali dr mwale a secretary general a dpp izizi timvetsetsane kuti timayenda ndithu limodzi ndipo monsemu palibe amene ananena kuti a izizi sitikugwirizana nazo apapa pali vuto lakuti lakuti makina awawa tikuopa kuti azabera zisankho palibe amene ananena because if there was objection nthawi imeneyoyo malawi electoral commission ikanayima kale ikanayima kale kuti aa tiunike apo ndi apo ndi apo But there was no objection. Nde ndilowe ku nkhani ya procurement kuti inayenda bwanji. Mu August 2023 pamene commission imanena kuti mmene takayendera takaonera ukuku tiyeni nafenso tikatani tikagule makina. Koma chifukwa chokuti bungwe la mec limayendetsedwa ndi ndalama za boma timayenekera kuti procurement iyende ndi malamulo a dziko lino a procurement. Kusonyeza kuti anzathu a ku PPDA amafunika kuti athandize ndipo ndi amene amapereka upangiri ndi chitsogozo kuti apa mupange chonchi, mupange chonchi. Makinawa ndiime pamenepa ndikufotokozereni kuti mec si. Pofuna makina okuti anapangidwa kale, inachita kunena. kuti, Ifeyo tikufuna kuti makina. athu akhale a chonchi. functional specifications za voter registration tikunena zija tinachita kufotokoza kuti. Tikufuna kuti makinawa a.

Ma functional specifications onsewa anzathu azipaniwa anadziwitsidwa ndithu kuti izi makina azagwira chonchi chonchi chonchi basi imeneyi sanatsutse kuti yayi makinawa ntchito mukupereka tikuzikayikira sananene motero eti anagwirizana nazo anagwirizana nazo mwaupangiri Um, ku PPD uh, MEC inapempha kuti request for proposals kapena request for bids eti and itapanga choncho technical offers were received from three companies Aratek biometric ya ku taiwan miru systems ya ku south Korea ndi Smartmatic International ya ku Netherlands. Pa 5 August ndi pamene request for technical offers inatumizidwa.

watichititsa jenkha pochita tondovi yo zikupepe nanga zilekwa mphukira ya chisisi chako ili pati kuti uzithunyira chotere zaka zoposa chikhatho ndiwe mphangala Zodiak ndiwe kamuna Zodiak chikoka cha malawi udachimbwandira mbwandi chilakolako cha omvera udachikumbira kwete kupambana kotani iwe Zodiak kondondoliza nanga ulipo wekha ndiwe mphangala Zodiak mano udamera utangobadwa mkutu mwa amalawi mudavomereza uli mchikuta kwabadwa gwero la chilungamo uku tatitu chete tsono mwambo mkumvere usatambalala wabodzayi ndi nkhondo ena utulo sakutiona mudziwitse malawi afuna kudziwazo momwe zilili usatenga mbali ndi mfunda wako uli pa lilime lililonse, zikachitika timvere pa iwe. Zimatere, zikamatere bwenzi zikunzuna, ndiwe mphangala zodi yake.

mphukira ya chisisi chako ili pati kuti uzithulima chotere zaka zoposa chikhatho ndiwe mphangala zodi yake ndiwe kamuna zodi yake chikoka cha Amalawi udachimbwandira mbwandi chilakolako cha omvera udachikumbira kwete kupambana kotani iwe zodi kondondoliza nanga ulipo wekha ndiwe mphangala zodi yake mano damera utangobadwa mkhutu mwa Amalawi mudavomereza uli matic sinali ku Mozambique. Aaa chokhumudwisa nchakuti zikumanenedwa pena mwina ndi anthu akuluakulu amene ali ndi otsatira ambiri chifukwa choti akaimva choncho ndiye kuti otsatira onse atani akhulupirira ndiye chonde atsogoleri tisanabweretse nkhani Ngakhale ikuoneka yokoma chotani, a, tizikhala kuti tatenga 1 miniti kufufuza. Ku chisankho cha ku Mozambique kunalibe Smartmatic. A, kunalibe electronic transmission ina iliyonse kapena kuti kampani ina iliyonse imene imathandizira kuti kapena amagwiritsa ntchito pa chisankho chawo. Kunali kuvota papepala pa centre akawerengetsa pomwepo papepala akusainirana akunyamula pa pepala akupita kaya ndi ku district akasainirana pa pepala akunyamula zikupita ku main tally centre pa pepala panalibe pena paliponse panalibe pamene panali machine ngati anali ndi mavuto zinali za mmene anayendesera zinthu zawo pamapepala. A, dziko lina anatchula atatu, mwinanso likhoza kukhala la ku Philippines. A, chifukwa ili imene ndi imene yayamba kutchuka pompano. Pa 9 May kunali chisankho ku Philippines chaka chino 2025. A, chisankho chimenechi chonde kunalibe tekinoloji ya Smartmatic. Tekinoloji imene anagwiritsa ntchito powerengera ma results ndi ya kampani ya Miru ya ku Korea. Nde lero atsogoleri akamadzuka nkumati chisankho cha pa 9 September 2025 aah mwina ayasokoneza ndi smartmatic aah ku Philippines sizolondola aah izi zikunenedwa chifukwa chakuti kuli ka clip kamene ananena Atcheya kaja kamayenda ka 2010 aah nkhani imene ija mukaifufuze ndi mmene inathera mukaona kuti nkhani imene ija smartmatic was cleared. And amene amayankhula mmene muja ndi amenenso anakayankhula ku inquiry yawo kuipanga clear smartmatic. Nde nkhani zikamatuluka chonde tizizimva. Chimodzimodzi mwina aja anatchula maiko atatu mwina lachitatu likhoza kukhala la ku Kenya. Mukakafufuzaso. Zonsezo mukuchitsata bwinobwino. Aaa mukafufuza nkhani yaku Kenya nkhani yaku Kenya ndiyoti inakafika mpaka ku supreme court koma mukawerenga mu supreme court judgement ndi ma accusations onse amene analipo mukaona kuti kunalibe tampering ya mu system ya result management imene anali nayo ku Kenya ndiye vuto limene tili nalo ndiloti anthu tikamakafufuza nkhani timakafufuza ndi nkhani zimene tikufuna zitikomere ndiye mukapeza nkhani yalembedwa imodzi pa internet chonde that's not the conclusion isateni nkhaniyo ngati inapita ku court mukamve kuti zinatha bwanji ku court Mhm. yeah chabwino tibwererenso mwina uh, pa laini apa kutheka muli ndi ndemanga kapena mafunso kwa mec chair komanso mneneri wa bungwe limeneli uh, tikukamba kuti mutha kuimba pa 0 ma 9 atatu uh, 566 711 0 triple 9

a Mtalimanja koyambirira vuto ngati mavuto amene akuvuta kwambiri kudziko kuno ndi onena kuti anthu akukhala akufunsafunsa koyambirira mabungwe osiyanasiyana akhala akuyankhula Mm. akuti a Mtalimanja ndi mwana wa akuti akuti zimene sanaziyankheko Mhm. kuti at least akanazikonza zinthuzo Eh, chachiwiri kwakhala kukambidwa nkhani zosiyanasiyana zimene sakuziyankha zimene ndimaona ngati mwina akanayamba kaye kukonza zimenezo kenako tizibwera ku smartmatic amene akukambidwa imwene kunena kuti tifunsenso nena kuti mwina mwake atiuze nena kuti no iwowa ah, ngati mbali ya smartmatic akuona kuti zi- zithandiza mmene akupangiramo kapena mwina kwabwino kunali kunena kuti no mwina ayitanitse anthu onse chifukwa ngati dziko timamvetsera kunena ngati a

amene akumapanga kale question onena kuti ndi mwana wa wakuti wakuti amene akumpanga associate ndi wa mcp mm. then iwo omwewo akubwerabe mwapitiriza kumafotokozabe nkhani zokhuzana ndi za smartmatic kumaziyankha akuona ngati kuti no munthu angamvetsere zakhala zovuta kuti angamvetsere Chabwino. paine ndifana ngati Ndatokoza. chachiwiri ndimafuna ndifunse kunena kuti um, ngati ngati uh, iwo ngati munthu oti akukonda malawi ndi mmene zinthu zayambiramo mmene zangoyambira kale muja anthu mmene akuvutira sakuona kuti kunali kwabwino kuti no mwina zinthu zinayenera kukhala pansi kuzipanga mwachitsanzo akhala akufunsa zonena kuti kubwere ah, ah, external auditors abwera azapange audit Mm. koma za- ma- ma external auditors zija sakubwera kwa- kuwagomera ma external auditors aja kuti abwere aone kukhala ngati mwina pakukhala ngati pakuzembedwa zembedwa so tikugwiritsa ntchito zichewa zina even za ma state- ma external auditors wo mwinanso ndimaona ngati kuti nonse amayenera kuti ayankhe ndiwo amene ali anthu ena ake mwina afotokoze bwinobwino mwina zikhoza kumveka kuchipani chinacho kwa anthu ena pakati panopo kwa ine ndikuona ngati kuti no iwowo sangayankhule chinthu chonena kuti chipereka chipanga kale weight chifukwa chonena kuti aliyense wapanga kale label kunena kuti amusiri Mu- mukati danga mafotokozeranso kwambiri izi kuti vuta tikuona ngati kuti sizikumveka bwinobwino so ndimafuna ndimvetsetse lero kuti no iwowo choyamba ayankhe

lachindunji pa amene angakhale wapampando wa Malawi Electoral Commission ah, likunena kuti ayenera kukhala judge wa ku high court kapena supreme court Ah, silinakambepo za ubale wa munthuyo kapena china chilichonse ndiye ngati tikuyang'ana za amene ali apampando a MEC pano tiyang'ane kuti ali ndi choperewera china chilichonse malingana ndi malamulo a dziko lino kapena ayi. Malamulo akuti chani? Yeah. Ndiye Chimenecho. mukaona kuti malamulo a dziko lino palibe china chilichonse choperewera then zina zilizonse sitingazitengereko kuti zikakhale zopangisa chit- chiganizo pamenepo. Chabwino. Ah, panali funso la ma external auditors Malawi Electoral Commission inalemba kalata pa 19 March pa tikukamba pano ndiye tikupita mwina miyezi itatu kuchokera pa 19 March Mhm. ah, kuyankhapo kwa azipani kuti nkhani ya audit sitikukana koma tatiyeni pomwe tikufuna kupanga audit tifotokozerane kuti zimene tikukapanga audit ndi chani mufuna mukaone kaya ndi list ya maina mufuna mukaone ngati muli ma duplicate mufuna mukaone ma ndi chisokonezo chifukwa kuti muzikangoyang'ana apana paliponse ngakhale munthu abwere apolisi ku nyumba kwako amanena kuti tabwera kuno tikuzasecha mfuti tabwera kuno tikuzasaka zakuti zakuti ndi cholinga chokuti ngati asaka mfuti zija ndi uziwauza kuti mfutizo ndinazo mapepala ake kapena ayi osati mubwere m'nyumba mwanga tikupanga sechi ndi mwamba ndisota Nchifukwa chiyani uli ndi mafriji awiri? Nchifukwa chiyani uli ndi ichi? Nchifukwa chiyani uli ndi ichi? Tikhale ndi audit yoti tonse tamvetsetsana tikukapanga audit izi. Tikamagwira ntchito ija kaya ndi zofunika kulowa mu system, muzikalowa mu system moyenera malingana ndi zimene mukufuna pamenepo. Chifukwa choti kungopanga mwachisawawa mukhoza kupezeka kuti mwayambitsa chisokonezo kuposeranso. gulu la nkhani imeneyo chabwino mwina ndisanapita kwa Chair Sangwani ungoyankhiratu nkhani ya eh, kusokonekera kwa mayina Tamvapo pakatipa ndithu kunali kudandaula kuti uh, kupita pa center munthu akuti iyayi dzina lasowa uh, mwina chitsimikizo kwa a Malawi nkhani imeneyi inalinso mkamwamkamwa kwambiri uh, zomwe kwambiri sitinganene kuti zina likusowa koma mwina mkalembera amene timagwiritsa ntchito pa nthawi ya ma transfers mm -hmm. anthu ena ake maina awo simatha kuwaona chabwino mukumbukira kuti tinapita ndikukasaka Maina amene aja tinapeza ndikuwaphatikizira mkaundula wa voti. Ndinene pano kuti ntchito imene ikugwirika apa yotsimikizira maina mkaundula wa voti cholinga chake ndi chakuti paja 19 anapezeka nthawi ya ma transfer tinapeza titsimikizire kuti akhoza kukhalaponso wina kapena ayi nde nchifukwa chake tikumanena pano kuti a Malawi chonde pitani mukatsimikizire mka maina anu mkaundula wa voti ife ngati malawi electoral commission tikunena kuti wina aliyense amene tinamulemba mkaundula wa voti detail yake tili nayo ngati pangakhale vuto mwina likhala kuti zina silinakalowe mkaundulamo koma detail yawo tili nayo nde ngati munthu wina angati ine ndinapita kukasaka zina langa silikuoneka akapereke ripoti pa center paja tikatenga phone number yawo ndipo tikakhala tikufufuza mpakana kumapeto tikawawuza zonse mmene zitathere. Chonde ntchito ya kutsimikiza maina mkaundula wa voti inayikidwa ndi lamulo chifukwa ngakhale opanga lamulowo anaziwa kuti pamene mukulemba mwina anthu 7.2 million chikhoza kukhalapo vuto limodzi olo awiri koma pofuna kutetezera voti ina iliyonse perekani mpata kuti wina aliyense akatsimikizire zina lake mkaundula wa voti nde cholinga ndichokuti ngati pali zina chos- zina lilonse losowa tiliziwe pano osati pa tsiku loponya voti Loponya voti. Chabwino mwina chair nkhani uh, yomwe takumaliza nayo ndi nkhani ya madera amene ali kutali kwambiri. Uh, amakamba apo kwambiri kuti makina akale kunali kugwisa ntchito ma genset, mafuta amavuta nde anthu kumadera kuti ife amene tili kutali Kodi ntchito imeneyi mwina itifikira komanso kufika pa tsikulo pa 16 September, a mec atitsimikizira motani kuti ife mwina sitidzakumananso ndi mavuto amene akhalapo mwina pamene mmagwiritsa ntchito makina ena mu am, zisankho zapita zija? Zikomo kwambiri, ndiloleni ndingowonjezera pang'ono pa funso limene lachoka a Ntanga kuti tikamakamba nkhani tizikhala ndi mfundo. kuti kodi apapa chavuta ndi chani? Mukakhala mukundiyang'ana ine ngati chair musandiyang'ane kuti ndine mwana wa ndani mundiyang'ane kuti ntchito ndikugwira bwanji. Ngati pali vuto ndi mmene ndikugwilira ntchito fotokozerani komanso mulunjike pamene pali vutopo. Tikapita ku nkhani ya audit, ndimafuna ndingotsindikira kuti chiauzireni anzathu a zipani kuti tipatseni scope kapena terms of reference mpaka lero sinabwere. Nkhani tungozungulira pomwepomwepo. Koma ndipofunikira kuti pamene tikupita ku chitsogolo kuti scope yo ibwere, ifeyo ngati a Malawi Electoral Commission tikhale pansi tiilingalire kuti kodi scope yi, ikugwirizana ndi malamulo chifukwa tikumbukire kuti chisankhochi zonse zikuyenda ndi malamulo komanso vuto limene laonedwa lili pati chifukwa the other aspect imene tikumakamba ndiyokuti this is a secure system sitingangotsegula kuti dzaloweni umu Mm. tidziwa kuti mufuna mukayikemo chani eti ineyo ndifunsenso eti ehe chifukwa mwina mukufuna mukapange manip- mukapange manipulate data kapena mukufuna mukapange corrupt data kapena ndi zotheka eti Mm. ndiye tipatsane scope koma in terms of the law the voter inspection process is an audit process because mukupanga audit the input against the output kodi mayina amene anazalembetsa alimo Mukafunsa funso lomaliza limene mwandifunsa wina aliyense amene ali ku Malawi kunoko timufikira. Chabwino. Kaya ndikovuta chotani MEC imakafika. Timayesetsa ndithu. Nthawi zina anthu athu amachita kusenza katundu kuti akafike kumaloko ndiye wina ake asadere nkhawa kuti kodi ifeyo zitifika? ma ma tili ndi anthu okwanira komanso tili ndi ma materials okwanira Chabwino. kuti wina aliyense timuthandizira pamene tikutseka ndimafuna ndingokumbutsira kuti choyamba anthu atsimikizire maina awo mkaundula kudzera mu sms star 2509 hash ndi kutsatira ndondomeko imene itanenedwe komanso kufika ku center, Phase 2, 21 to 23 May, Kasungu, Kasungu Municipality, Mchinji, Ntcheu, Zomba, Zomba City, Blantyre City, Thyolo, Luchenza, Nkhata Bay, Rumphi komanso Likoma. Kwa anzathu azipani, chonde titumizireni ma monitors fwa izizi ndi zofunikira. Taona kuti ku gawo loyamba ma monitors anali ochepa. Ichichi ndi chinthu chodandaulitsa chifukwa choti mbali inayi tikudandaula kuti MEC sitikuyikhulupilira koma ukuku sitikutumizanso ma monitors kuti azaonelere ntchito malinga ndi mene lamulo lilili komanso tikuyembekezera kuti tilandire ngati pali ma complaints on the voters register. Tilembereni monga tinafotokozerera. Mhm. Zikomo kwambiri. Chabwino. Sangwani nanunso komweko musakaotche bulangeti. Haya ife tamaliza. Eh. Ya, koma nkhani ndi yomwe ija star 2509 hash. Mhm. Apangiretu pano ngati pali vuto azapitire ku center. Kutsimikiza kwa masenta paja mwati mukutsegula masiku atatu. Yes, three days, 8 a.m. to 4 a.m. Chabwino. 4 p.m. 4 pm chabwino 8 am to 4 pm yes, thank, kwambiri thank you yayi tikatero nde kuti takwangulanso programu yathu imeneyi yapadera imene ndithu wapampando wa bungwe la mek justice